ndipo timfunira zabwino mtumiki muhammadin sallallahu alaihi wasallam akubanja kwake masahaba ake ndi ena onse amene akumkhulupirira iye kufika mpaka tsiku lotsiriza tikulandirani abale alongo onse asilamu onse amayi ndi abambo anyamata ndi asungwana kuno ku taiba tv kumene abale ndi alongo amene akugwira ntchito kumeneko akugwira ntchito yotamandika imene amafalitsa uthenga wa allah subhanahu wa taala kudzera mu njira zosiyanasiyana kuti inu mupezeke taapemphere zinthu zabwino kuti allah subhanahu wa taala awafewetsere mu ntchito imeneyi yotamandikayi ndi kuwapatsa mariziki osiyanasiyana Pa tsiku la lero tikukumananso pamene tikukonzekera tonse za mwezi wolemekezeka, mwezi wa Ramadhani, umene Mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nthawi zonse anali kuwakumbutsa masahaba ake akafika mu Shaabani kuti mwezi umene uonekewu ndi mwezi umene uli waukulu kwambiri. kukula kwake samaona kukula kwa saizi ya mwenziwo chifukwa mwenzi umakhala wofanana ndi miyezi yonse koma amaona zabwino zochuka zimene zili mwenzi umenewu mwenzi wa ramadhani pachifukwa chimenecho abale anu akutaiba anachiona kuti mwina akhale nanu mwenzi umenewu kukukumbutsani zina ndi zina zimene mwina zimasokonekera mkatikati mwa mwezi umenewu kapena pamene tikuyembekezera kuoneka kwa mwezi umenewu. Pa chifukwa chimenecho ndiye kukumana kwathuku takumana mu zifukwa chake chimenechocho. Chinthu choyambirira amayi ndi abambo sungakhale mwenzi wa ramadhani kuti wakhala mwenzi wa ramadhani pokhapokhapo ngati chithunzithunzi kapena mwenzi wa ramadhaniwo walowa waoneka ndi pamene ungakhale tsopano mwenzi wa ramadhani ndipo mkuyankhula kwa allah tabaraka wataala akunenetsa mu qur'ani ndithu kuti faman shahida minkum shahra falyasumu ndipo mwenzi ukaoneka inuyo nkukhala kuti muli pompo simuli pa ulendo simuli odwala mulibe chipika china chilichonse chokuletsani pa shariya kuti musale ndiye mwenzi ukalowa wina mwa inu nkuwuona mwenzi umenewu nkupezeka kuti iye sali wodwala ndiponso sali pa ulendo alibe china chilichonse chomupangitsa iyeyo kuti asasale monga mwa shariya munthu ameneyo ayeneka kusala mwenzi umenewu

fasumu salani tinene kuti yambani kusala ndiye kuti kulowa kwa mwezi wa ramadhani timayamba dukhulu shahri ramadhan yuthbitu zimatsimikizika kuti walowa mwezi wa ramadhani biruyati lhilali mweziwo mukauona kuyankhula kwa mtumiki alaihi salatu wassalam ndi kuyankhula kwa allah subhanahu wa taala au kapena shahadatul ghairi kapena wina wace auona mwenziwo ndiye akuwuzani kuti mwenzi waoneka pachifukwa chimenecho makolo anga asilamu anzanga muli apa ndeti kutsimikiza kwenikweni kwakuti mwenzi waoneka kumatsimikizika kuoneka kwa mwenzi kapena kukuwuza munthu wina wake kuti mwenzi waoneka pachifukwa chimenecho makalindala ena onse kapena kuyankhula kwina konse kumene munthu wayankhula kuti mwezi uoneka tsiku lakuti lakuti kumeneko kungoyerekeza chabe koma kuti siunaoneke mwenziwo kotero kuti tisamange chifukwa cha zimenezo koma timange kapena tiyambe kusala chifukwa cha kuona mwenziwo osati chifukwa cha kalindala imene ife tili nayo kapena ife watipatsa anthu amenewa ndi akufuna kwabwino amene amakonza makalendalawa koma ndi ntchito imene amagwira munthu nthawi zina akhoza kuphophonyetsa kotero makalendala amang'ambidwa pokhapokhapo ngati ikufanana ndi kulowa kwa mwezi kapena kutuluka kwa mwezi ndi pamene tingagwiritsa ntchito makalendala amene tili nawo ngati mashehe akambapo kuti mwezi uoneka tsiku lakuti kumangokhala iwowo kungoyerekeza chabe malingana ndi chiwerengero kuti mwina uoneka mwezi tsiku lakuti lakuti koma tsikulo musaligwiritsire ntchito kufikana mpaka mwenziwo utaoneka Nchifukwa chake Mtumiki alaihi salatu wassalamu ndi masahaba anali kukhala ndi kuona mwenzi nkufufuzafufuza za mwenzi kuti ukaoneka ndi pamene tsopano tikuyamba kusala koma ngati sunaoneke koma kalindala yathu kapena ifeyo kuganiza kwathu kunali koti kuoneka deti lakuti lakuti nde sunaoneke sitingagwiritsira ntchito zinthu zimenezozo koma timagwiritsira ntchito mawu a allah tabaraka wataala faman shahida minkum shahra falyasumuh ndi kuyankhula kwa mtumiki muhammadin sallallahu alaihi wasallama idha raaitumuhu fasumu zimenezo zimene timagwiritsira ntchito kuti ngati mwayikira umboni mmodzi mwa inu kuti mwezi wauona ndipo inuyo simuli wodwala ndiponso simuli pa ulendo ndiye kuti muyeneka kusala mtumiki alaihi salatu wassalam ngati mwauona ndiye kuti muyeneka kuyamba tsopano kusala nde tiyerekeze kuti munthu wina wauona mwezi wa ramadhani komano watenga nkhani imeneyi ndikuwapatsa anthu m'manja mwawo amene amalengeza za mwezi wa ramadhani nkupezeka kuti kumene kuja kolengeza kuja mwina chifukwa cha mmene waperekera uthenga ndiye wakukana iweyo uli ndi chitsimikizo chonena kuti ine mwezi ndauona ndithu nkulumbira ndithu kuti mwezi ndauona zoona zenizeni zija zili zokakamiza kwa iweyo amene wauona mwenziwo kuyamba kusala chifukwa cha aya ya allah subhanahu wa taala faman shahida minkum shahra falyasumu ndi kuyankhula kwa mtumiki muhammadin sallallahu alaihi wasallama idha raaitumuhu fasumu ndiye ngati sanakulandireni iweyo kwa iweyo ndi faradhi kuyamba kusala koma kwa anthu enawa ndiye kuti sanalengeze za mwenzi koma kwa iweyo ndionena kuti mwenzi uja wauona uyeneka kuyamba kusala mawu otsirizira makolo anga muli apa nchonena kuti kulowa kwa mwenzi wa ramadhani timaona kuoneka kwa mwenzi wa ramadhaniwo kapena kumva kuti mwezi wa ramadhani waoneka pa nthawi imeneyi ndi mmene ife tingagwiritse ntchito tsopano kuyamba kusala kwathu ndikusiyeni m'manja mwa allah subhanahu wataala ndikufunirani zabwino zonse zochuluka zimene anayika mwezi wa ramadhani kuti zimfikire msilamu wachimuna ndi msilamu wachikazi ndikukulimbitsaninso kuti amayi ndi abambo chonde tiyeni tiyesetse tisiya zonse zimene ife tikupanga tisiya zonse zimene ife tikuchita Tiyeni tisale mwezi umenewu osafunafuna zifukwa zimene pa shariya zili zosavomerezeka ndi mawu amenewa allah subhanahu wataala akupatseni zabwino zonse akudalitseni akufikitseni mwenzi umenewu mwenzi umene uli wolemekezeka mwenzi wa ramadhani wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu